aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa jabarani na nin wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye bi ye kari ye novanburu kalo tile tan san ba fila ni mugan ani naani aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan bakuruba kunnafoniw na an ka jamana ɲɛmaaw tun y'a ɲini minusuma maaw fɛ u ka u ka minɛn minnu cɛ o baaraw kuncɛli an da bɛna don o la fɔɔ ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinin bɛ an ka kɛnɛyako ma o n'a dɛmɛbagaw ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsi ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna kayi marabolo la o ni a ɲɔgɔnna caman an da bɛna se o bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a laɲini minusuma maaw fɛ u ka minan minnu bɛ an fɛ yan ba maliba kɔnɔna la ko u ka olu cɛ ni o baara daminɛra janvier kalo tile fɔlɔ san ba fila ni mugan ni naani ni a kun tun kan ka cɛ desanburukalo tile bi saba ani kelen san ba fila ani mugan ani naani nka ala ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ barika la a kun bɛna cɛ novanburukalo tile tan ani duuru san ba fila ni mugan ani naani ni o kɛra an ka kan min bɛ yan nɔ bamakɔ minusuma ka minɛn o minɛn bɛ a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen u bɛna o cɛ wa u ka maa minnu tora yan fana olu ni u bolo minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna taa u ka jamana kɔnɔna la o la ni o kɛra o bɛ kɛ minusuma ka tagali ye pewu pewu ka bɔ ba maliba dugukolo sanfɛ an ka kɛnɛya minisiri asa bajalo ture ni a dɛmɛbagaw ye dɛmɛ ta ka ɲɛsi ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna kayi marabolo la o dɛmɛ ninnu ye malo tɔni bi naani ani seegin ani ɲɔ o tɔni mugan fo ka taga se min ye tulu bidɔn o kɛmɛ ani bi saba ani wɔɔrɔ fo ka taga se kit abri o kɛmɛ naani ani bi wolonfila ani kit nf i o kɛmɛ fɔɔ ka taga se gadonnaw bɛ baara kɛ ni minan minnu ye o kɛmɛ ani bisaba ani wɔɔrɔ ani min ye furaw ye ni dɛmɛ minan caman u ye o ta ka o di u ma u ma da o dɔrɔn ma min ye sefa wari miliyɔn kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ o tara ka di maa ba kelen ni kɛmɛ seegin ani bi naani ni saba ma ko u ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye wa minisiri ye a jira ko nin tɛ a bannen ye ko maa o maa de bɛ ni ji ye tiɲɛni don u kunna ko dɛmɛ bɛna ta ka ɲɛsin o maaw bɛɛ lajɛlen ma wa nin kɛnɛ kan a ye dɛmɛbagaw fo olu minnu tɛ sɛgɛn nin maa ninnu dɛmɛni na nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna la imam banjugu traore ni ale minɛna ka datugu kabini sɛptanburu kalo tɛmɛnen san ba fila ni mugan naani ka sababuya kɛ ko a ka wajulu kɛnɛ kan a kumana muso minnu bɛ an ka finitigilakaw ka baara la a ye i da don waleyaw la ka ɲɛsin olu ma o kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ye a minɛ ka a datugu a ka kiri kɛra alamisadon sɛptanburu kalo tile wolonwula san ba fila ni mugan naani k'a ɲangini san fila kaso ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité fɛ AES finitigilakaw ka ɲɛmaw ni o ye chef d'état major généraux ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan yaasa ka fɛɛrɛ sigi sen kan AES jamana finitigilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min ka banbaanciwale k'o kɛlɛ ka bɔ burkina faso mali ani niger kɔnɔna la min ye niger chef d'état major ye ale tun bɛ an ka kunnafonidilaw ka kumabarani na a ye a jira ko maaw k'u hakili latigɛ ko n'ala sɔnna ma u bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye nin jamana saba ka finitigilakaw ye u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka banbaanciwale k'o kɛlɛ ka bɔ nin jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani nin jamana saba jamanadenw bɛɛ lajɛlen n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na ani a ye a ɲini AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma wa ko u ka da u ka finitigilakaw la ko ni ala sɔnna ma u bɛn'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye banbaanciwale ye o ka se ka kɛlɛ ka bɔ AES jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a ye a jira fana ko min ye an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita o n'o o ye ɲɔgɔnye kɛ o ɲɔgɔnye kɔnɔna la ko o ye ladilikan caman lase u ma min bɛ u dɛmɛ u ka baara in waleyali la minisiriw ka lasigi min kɛra novanburukalo tile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni naani a kɛnɛ kan min ye minisiri deta ye ni o y'an ka jamana kɔnɔna minisiri ye ale ye kalabankɔrɔ mɛri cɛkura amadu jara ni a ka kɔnseyew wuli ka bɔ u ka baara la sabula a jirala ko min ye kati perefe ye o ye sɛbɛnfura kɛ ka ci an ka minisiri deta ma k'a yira ko min ye kalabankɔrɔ mɛri ye a tɛ ka a ka baaraw kɛ a kɛcogo la ale dɔrɔn tɛ wa ko a bɛ ka o baara ninnu kɛ a ka kɔnseyew yɛrɛ ɲɛna olu tɛ ka se ka foyi bɔ a la o de la min ye cɛkura jara ni a ka kɔnseyew ye minisiri deta ye a latigɛ ka u wuli ka bɔ u ka baara la alamisadon novanburukalo tile wolonfila san ba fila ni mugan ni naani an ka kɔkanna minisiri ni o ye ministre de l'extérieur ye musa ag ataher ale ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min ka dɛmɛ bɛna taa ka ɲɛsin an ka maa minnu bɔra kɔkanna la ni o ye migranw ye u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ bololabaaraw la cogoya min na ka bɔ kɛrɛfɛdɛn na ka bɔ kɛrɛfɛ sigi la ani u bɛ se ka mago ɲa u yɛrɛ ye cogoya min na ani u ka denbaya a kɛnɛ kan min ye haut conseil des maliens de l'extérieur o ɲɛmaa habib sila ni maa minnu kan ka dɛmɛ sɔrɔ olu tun bɛ a kɛnɛ kan yasa ka nin kɛnɛ in na ɲɛnamaya a kɛra nisɔndiyaba ye wa maa ninnu ye a jira ko nin diyara u ye kosɛbɛ ho kɔnsɛyi ka lasigi tako naaninan min kun kan ka kɛ kunun sibiri bɔra a ma ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye sherif usman madani hayidara ni ale tun ye ho kɔnsɛyi ɲɛmaa ye ani shek sufi bilali hayidara k'a sɔrɔ u yɛrɛ masurunya mɔgɔ dɔw la u ye a jira ko lasigi bɔra a ma kun min na o de ye ko wari tɛ ho kɔnsɛyi kɛsi kɔnɔna la wa maa dɔw yɛrɛ ye a jira ko min ye sufi bilali ye ko a tun ye a ɲini hayidara fɛ ko a ka ɲɛfɔli kɛ ho kɔnsɛyi wariko la maa dɔw fana ye a jira ko usumani madani hayidara ye a jira a ka mawuludiw kuncɛli la ko min ye ho kɔnsɛyi ye ko degun bɛ u kan ka sababuya kɛ wari tɛ ho kɔnsɛyi kɛsi kɔnɔna la min bɛ a dɛmɛ ka a ka baaraw kɛ ka ɲɛ wa ko an ka kunnafonidilaw ka kuma baranin na ko a ye a jira don tɛmɛnenw na ko ale yɛrɛ sherif usumani madani hayidara ka wari taara ho kɔnsɛyi baara caman na wa ko o wariw kasabi yɛrɛ ma lasegin ale ma ko ale bɛ ka kuma min fɔ ni maa wɛrɛ bɛ yen ko o daluya bɛ o bolo ko o tɛ tiɲɛ ye ko o tigilamɔgɔ ka bɔ ka na ni o ye nka nin wagati in na an ka diinɛ minisiri ni an ka laadalako minisiri ale kɔni bɛ ka a seko ni a damayira kɛ yaasa bɛn ni kelenya ani kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogoya min na ni diinɛ ɲɛmaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na burkina finitigilakaw ka wulikajɔ sababuya la novanburu kalo kɔnɔna in na u ye ta tugu banbaanciwale maa caman na banbaanciwale maa caman bɛ u ye olu faga u sera ka tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn caman na wa u ye banbaanciwale maa dɔw yɛrɛ minɛ ani fana u sera ka u dagayɔrɔ caman tiɲɛ ka u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn minnu tun minɛlen bɛ banbaanciwale tigilamɔgɔw fɛ ka olu tila ka bɔ u bolo cad jamanadenw kun jɔrɔlen bɛ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye general mahamat idriss deby itno ye k'a sababuya kɛ ko a taara u ka dugu dɔ bɛ yen ni o bɛ wele nanzarakan na région du lac tchad ka taga yen kɛlɛkɛ kɛnɛ kan o hukumu de kɔnɔna la alamisadun novamburu kalo tile wolonfila san ba fila ni mugan ni naani general mahamat idriss deby itno a bɔra ka kumakan lase a ka jamanadenw ma k'a jira ko ale bɛ hɛrɛ la ko wa maaw ka a faamuya ko n'i ye a ye ale taara kɛlɛkɛ kɛnɛ in kan k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye banbaanciwale min taara ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma barkaram ɔkutɔburukalo tile mugan ani wolonfila tɛmɛnen ko ale taara yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na banbaanciwale tigilamɔgɔw ka nin waleya juguw ninnu na wa ko ale bɛ min da diɲɛmaa tulo kan ale ye chad jamana ɲɛmɔgɔ de wa chad jamana ka lakana o kan ka kɛ ale ka jɔrɔnako fɔlɔ ye k'o hukumu de kɔnɔna la ale taara région du lac Tchad la ka taga finitigilakaw yɔrɔ wa ko ale ye kɛlɛkɛden kɔrɔ de ko ale bɛ a dɔn ko yaasa i ka se ka sariyaw ta ka kɛlɛ kɛ ko k'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan de ko nɔntɛ ko i bɛ sariya minnu ta olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye wa a ko ko n'i y'a ye ale tagara yen ko ale b'a fɛ ka kɛ a ka kɛlɛkɛcɛw kɔrɔ kɔrɔ ka se ka banbaanciwale tigilamɔgɔ ninnu ka u kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la wa a ye a jira o kɔfɛ ko ale ka jamana ye a latigɛ ko u tɛna na maa si dɛmɛ tugun u ka kɛlɛ la sabula ko nin banbaanciwale min tara ka ɲɛsin olu ma nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ko olu ma maa si ka dɛmɛ ye u ye maa minnu dɛmɛ don tɛmɛnenw na ka banbaanciwale kɛlɛ k'u ma maa si ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin cadi jamana ma ko ale ni a ka finitigilakaw olu kɔni bɛna u seko n'u damayira kɛ yaasa min ye banbaanciwale ye o bɛ se cogoya min na ka kɛlɛ ka bɔ cad dugukolo kan nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibilabaara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na kosɛbɛ an b'a fɔ k'ala ka basigi sabati an ka ba maliba kɔnɔna la ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran